asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu filankafoya gindo fɔyɔrɔ an ka foli ɲɛsinnen bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo aw mana ye yɔrɔ o yɔrɔ la an b'aw fo nin tuma ani nin waati in na folikan bɛ bɔ aw balimakɛ yɔrɔ la n'o ye buwa furonto ye n'a sigiyɔrɔ an'a makɛyɔrɔ bɛnnen bɛ kayi ma kayindi cɛgɛlɛbugu jɔnti laban lɔ an bɛ hinɛ masa matara ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen laban ɲa limaniya min n'an dalo la n'o ye ala ka sɔnfɛn de ye ala ka limaniya nin sabati an dusukun na k'o kɛ fɔta ye an fɔdaw la ka ban ka kɛ o baara kɛbaga ye ala k'o nɔgɔya ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ayiwa an bɛna an ka baro damina filankafoya gindo fɔliw kan jan minnu b'a la ni ala sɔnna an da bɛna se a dɔw ma an ye kuma dɔw bila yɔrɔ dɔw la ayiwa an da bɛna se o ma k'a kɛ ɲɛfɔli ye ne bɛ kuma la lemanabaw de fɛ ka kuma lemanabaw fɛ ni jotigi ni minnu y'a lamɛn olu ka se ka taali sɔrɔ a kɔnɔ ka kanda ka na ala subahanahu wa taala ma n tɛ ne y'a kuma kuma n dɛ ne kan bɛ limanabaw de ma ka fɛn ɲɛf'u ɲɛna fɛn min n'u t'a dɔn fɛn min bɛ yen k'u labɔ o kalama u k'a dɔn wa nin fɛn masina de bɛ yen walahi alahu taala mana limaniya di maa ma ala ma tɔ t'i ye dɛ ko kana tigi de ye ale ala kɔrɔtalen de ye minɛ kana tigi de ye ale ala kɔrɔtalen nka kannaba man ca dɛ walahi kannabaw man ca walahi kannabaw man ca filankafow de ka ca bi ka se degere min ma ala de b'a dɔn lemanaba kɛman n'a musoman a y'aw ka dannaya minɛ aw ka cɛsiri aw ka ala dannaya in kan ala k'aw sɔn dannaya min na hali ala kelebantiya min na masa min k'o di aw ma a ka bon wari ye a ka bon sanu ye a ka bon ni jaman ye a kana kɛ i n'a fɔ mɔbiliw ni tɛrɛn ni avion bɛ maa minnu bolo nin ye a kana kɛ i n'a fɔ ko o de sababu de ye surunya ye ka na ala ma ayi o caman yɛrɛ ye mabɔ ye ala subahana wa taala la a tɛ i n'a fɔ ni nafolo bɛ maa min bolo so jama bɛ maa min bolo ko ala mako t'o la o tɛ dɛ ayi o b'an ka dugawu de la rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ala bɛ se ka duniya di hadamaden ma i bɛ dunuya sɔrɔ i bɛ lahara sɔrɔ a bɛ dɔw ta kɛ a b'u dan kɛ nin dunuya ye yan lahara t'u ye wa a bɛ dɔw yɛrɛ kɛ u bɛ nin diɲɛ gɛlɛyaba nin ye a bɛ lahara d'u ma a bɛ na yɛrɛ fana a bɛ se k'a saba bɛɛ di dɔw ma a nka o bɛ kɛ maaw ye maa minnu bɛ siran ala subahanahu wa taala ba ɲɛ masa kɔrɔtalen ɲɛ a bɛ don u ka baara an'u ka lahalaya la ala t'o kɛ maa si ye diɲɛ na o tigi ka laban ka ala kelebantiya nankari ka ala kelebantiya kɛ nkalon ye ko sungurubaw b'o fɔ jɛnɛyakɛlaw b'o fɔ o se ka k'o tigilamɔgɔ ye cogoya si la olu sigilen bɛ nkalon de kan ka se ka maaw nɛgɛn k'u hakili masalo ni ala ko ye k'u dusukun masalo ni ala ko ye ka sɔrɔ k'u fara u kan ka taa ka taa ala subahana wa taala kɛlɛ ni ala ma maa min k'o mɔgɔ ye hali n'i tun yɛrɛ o jɛkulu la walahi ni ala y'i bɔ o la ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'i ye n balimakɛ n balimamuso sɔnfɛn dɔ belebele de ye ala ka kɛlɛbantiya sɔrɔli de ye nka anw y'a ɲini fɛn fɛn na ninnu bɛɛ bɛna ban sa o bɛna ye lebuw de bɛ n'a la dɔgɔyalɛmaw de bɛ n'a la kɔlɔlɔfirijuguw de bɛ n'a la ala taala ka tiɲɛ bɛ bange parce que ni ala in bɛ ten ten de aha n'a y'i bila i yɛrɛ la i tɛ gaɲɛ o kɛlɛ la fiyewu lemanaba kɛman lemanaba musoman aw na ala subahana wa taala ma fɛn minnu bɛ wele min tɛ ala ye a y'aw yɔrɔmajanya ka bɔ o la aw kana kɛ diɲɛ kanubaaw ye aw kana na kɛ filankafow ka kumaw lamɛnbaga ye u ka t'aw bila ala ko ta kɛjugu la k'a bɛ jama si ma a bɛ tɔgɔ si ma ɛɛ ne balimakɛ i ye k'i yɛrɛ nɛgɛn walahi i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn dɛ k'i bila i ka taa nin wale kɛjuguba in kɛ mori mana ninnu fɛ i m'a dɔn k'a kɛra lebu ye mali jamana kɔnɔ bi ala nɛnibaw bɛ mali kɔnɔ bi kira lagosibaaw bɛ mali kɔnɔ bi subhanallah limanabaw nɛnibaw bɛ yen bi diinɛ o lagosibaaw bɛ yen bi olu de kɛra jamatigiba tɔgɔtigibaw ye bi allahu akbar ala ka ala subahana wa taala nin ye ala ye dɛ o bɛ yen bi ɔ filankafo bolisɔnna misɛnnin tɔ minnu bɛ yen sa olu fana bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ k'u disi gosi kafiriya la k'olu de kafiriw ye k'olu de firawu na bɔnsɔn ye ɛɛ balimakɛ n balimamuso i nalonnen don dɛ i ka nalon kaburuyara sa fo ka damatɛmɛ aa i ye disi le gosi la k'e ɲɔgɔn kafiri tɛ k'aw bɔra firawu na de la e fɛ ko kodɔn kuma de fɛ ko fɔ o ye k'o b'i ka nalonmaya de kofɔ sa kɛrɛnkɛrɛnna kuma tɛ farafindenw e de b'i disi gosi ni kafiriya ni kodɔnbaliya ye masa subahana wa taala la han i bɛ mansa min ka sinɔgɔ kɛ la i de b'i disi gosi wa ala subahana wa taala n'i ka kafiriya ye i m'i disi gosi ni foyi n'i ka jɔniya ye k'a fɔ ne ye ala ka jɔn de ye e b'i disi gosi de k'e e ye ala fitiriwaleyabaga de ye i bɛ ka mansa min ka sinɔgɔ kɛ i bɛ ka mansa min ka dumuni kɛ i bɛ ka mansa min ka ji min han balimakɛ e yadalen de filɛ nin falen kini ni ji dɔ ka sinɔgɔ i bɛn'i disi gosi de k'a kɛ i n'a fɔ diɲɛ to yɔrɔ ye n'i ka kafiriya ye e de bɛn'i disi gosi ka nkalon tigɛ k'i ye nkalon k'i y'o mayɛlɛma la ko k'a fɔ ko ka jo di boliw ma jo kɛ di nkalon ma cogo jumɛn na fɛn min t'a yɛrɛ lɔn k'ale yɛrɛ ye nin ye ɔ ko jo de dila a ma ka jo di kalo ma ka jo di yiri mɔgɔni ma ka jo di minangiriw ma ka jo di minangirinni ninnu ma allahu akbar ɔ ko jibɔn o jibɔn sira de fana b'a bolo ji jumɛn ko o ye ɔ ni jo o jo i ta de i ka ji min ji nin ye masa subhanahu wa taala ka ji de ye e b'o ta k'o rɔnɔgɔ k'o bɔn duguma k'i ye ji bɔn o kɔrɔ de ko astafurula jɔn kɛ yaf'i ma o la ka masa ya ji dɔnɔgɔ ko hakɛ ni ɲama bɔla e fɛ a yi ka nin kodɔnbaliya ninnu mafilɛ tan aw ka nin fɛndɔnbaliya ninnu mafilɛ tan ka bila masa ba masa ɲuman masa kɔrɔtalen na o bɛ alahu taala ko ta wale kɛjugu ni kojugu damantan kɛli la ala ta y'a ka dugukolo ye a t'a ka sanfara n'a ka dugumakolo fila ni ɲɔgɔn tɛ a m'i dan foyi foyi kama a ko de a m'i dan k'a b'a yɛrɛ ɲɛnajɛ n'i ye a m'i dan ko n'a dɛsɛna ko dɔ la k'i na far'a kan k'o kɛ ayi a m'i dan o kama ka i dan k'i jɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ka mun ɲini i fɛ ka kun jumɛn fɛ i dankun na a ko de k'i k'ale ala bato ma jina ni adamaden da fɛn fɛn kama fo ka na ne masaba in bato ɔhɔ an dankun de fɔlen filɛ an ye o de jɔn min bɛ ban a dankun ma ka ban i kɛra nalomabaw dɔ ye boli ka bɔ tasuma ɲɛ boli ka bɔ farati ni balawu ɲɛ i bɛ ka fɛn lankolon minnu wele k'i y'o kɛla jow ye olu tɛ foyi ye i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko foyi foyi tɛ ala m'i dan fɛn wɛrɛ kama k'i ka na ale ala bato ɔ e bɛ ala sara de kɛ wa sitana kɛ se i la sa i kɛ fili i kɛ k'a batobaw ye kɔrɔlen komi ne min k'a fɔ ni komi anw tun bɛ k'a kɛ cogoya min na mɛ i kan k'i hakili sigi dɛ i kan k'i hakili sigi k'i miiri k'a dɔn i ye fɛn min na ko lankolon don n'i y'o miiri ɲuman n'o hakili ɲuman sɔrɔ dusukun na mɔgɔ si t'o kalama ala subhanahu wa taala b'i dɔn ale de k'i dan o bɛ se ka kɛ sabu ye alaw taala b'i wele ka na kanda ma parce que a y'a ye e y'a damina kɛ ka ban n'i kɛra jɔn n'i ye jɔn min ni ala sɔrɔ ala y'a kanda bɔn kunnandiya ni kunnangoya bɛ alaw taala de bolo ɔ nka ni e ta kɛra kunnangoya jugu yɛrɛ de e ka baara in yɛrɛ de ye kunnangoya yɛrɛ yɛrɛ ye de wo kunnangoya an t'o lɔn dɛ nka an bɛ tamasiyɛn ta i dɔ n'i ka baara n'i ka waabolo ye ɔhɔ o tamasiyɛn bɛ ta i dɔ n'i ka baara n'i ka waabolo ye bɔn ala ko k'a tɛna yafa abada mɔgɔ ma maa min ka fɛn wɛrɛ bato min ma kɛ ala ye a sara o kan a ma tubi ka bɔ a la fo saya y'a sɔrɔ k'a ti yafa o ma fiyewu ɔ n'a n'a ye o dɔ don e y'o madɛmɛ ɲɔgɔn na i ma sa fɔlɔ an b'i wele ka na ala subhanahu wa taala ma wale kɛjugu minnu bɛ ka kɛ i bɛ kodɔnbaliya kuma minnu na i ye jow sabatila nkalonfin kan balimakɛ n balimamuso nin dabila ka se ala subahana wataala ma ɔ n'o tɛ an balimaw wale kɛ jugu minnu n'olu bɛ ka kɛ nin jamana in kɔnɔ lon jan tuma jan waati jan k'a sɔrɔ o kelen bɛ ka mali fan bɛɛ fiyɛrɔ bɔ silamɛya tɔgɔ ye n'u daw ye walahi n'i y'u kumakanw mɛn k'u ka kunun kɔrɔfɔw lamɛn k'u ye bi i b'a fɔ ko mɔgɔ de falenna walahi i b'a fɔ ko kunun mɔgɔw tɛ nin ye a kow bɛ ten ten de o walahi ala waati ko bɛ waatiw de bolo dɛ k'a ye bi komu jugu minnu b'a la ka kɛ fan bɛɛ kɛli bi ye cogo ni lahala de ka silamɛya fiyɛrɔ bɔ fiyɛrɔ bɔ cogo bɛɛ la ka silamɛya tɔgɔ fiyɛrɔ bɔ fiyɛrɔ bɔ cogo bɛɛ lajɛlen na bi ka ban k'a ye o jamana kelenw kɔnɔ k'an farifilanw ni lebuw de bɛ ka tigɛ ka bɔ a la n bɛ k'a fɔ a ye cogo min na walahi o bɛ ka suw de bila ka se ɲɔgɔn mali kɛ o de bɛ kɛ mali la walahi ɔ an bɛ k'a ye o la ko n'i bɛ don silamɛya la k'i k'a fɔ k'i tɛ jɛnɛya kɛ o bɛ ka fɔ dugu min na maa minnu fatura kaban n'u setu yɛrɛ dɔ ka ban ala ka wele selen b'u ma n k'olu de bɛ ka bila kafoɲɔgɔnya la bi ka su bila u ka kafoɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn na o de bɛ ka kɛ mali jamana kɔnɔ waati jan tuma jan nin waati de ka jugu ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan parce que adamadenw setana sera adamadenw na ka suw bila u ka kafoɲɔgɔnya kɛ o bɛ kɛ cogo di sabula u bɛ taa ka taa ka taa maa min la muso min lawura tigɛ a salen yɛrɛ n'u taara su don ka taa kama ka lawura kɔnplɛ tigɛ lawura kɔnplɛ min tigɛlen ye nin ye segu bolo k'a labanya faamuya ba la ka cɛ dɔ fana lawura kɔnplɛ yɛrɛ mun bɛ tigɛ ne balimaw o lawura fila minnu bɛ kɛ o bolo o ka baara a se la k'o filalen don ɲɔgɔn kɔnɔ nin sira dɔ de ye ko dɔ bonya ɲinini kama ani ko dɔ ɲa ɲinini kama ani ko dɔ nege sɔrɔli kama tuma bɛɛ sanga ni waati bɛɛ o labɛnnen b'o bolo k'o se ɲɔgɔnyama kɛ o bolo fila la dɔ bɛ duguma dɔ bɛ sanfɛ balimaw kuma minnu bɛ fɔ wale minnu bɛ kɛ ani ko wɛrɛ minnu bɛ k'a la ani fɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ ne da tɛna maga o la abada ne tɛn'o fɔ nka a bɛ kɛ ala e tulo b'a la a bɛ kɛ masaba e tulo b'a la a bɛ kɛ u b'a wele fɛn minnu na olu bɛ yen nka n'i ye nin baara ninnu lajɛ maa minnu ye fantan ye olu tɛ nin sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka diɲɛ ɲɛnamaya kanu mɔgɔ minnu bɛ n'u ka faamaya jɔyɔrɔw kanu mɔgɔ minnu bɛ n'u ka komɛrisi tɔgɔtigiya na nafoloba faama jɛɲɔgɔnya ani tɔgɔ ni dawulaba diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛ tɔgɔ fɔli k'i la sanga ni waati bɛɛ nin y'u ka baarakɛminɛn dɔw de ye walahi n balimaw n ko nin y'u ka baarakɛminɛn dɔw de ye alahu akibaru sakɔsi b'a dɔw bolo yen mɔgɔ si bolo tɛ don kɔnɔ mɔgɔ si t'o ye so b'a dɔw bolo yen mɔgɔ si tɛ don yen fo mɔgɔ b'a fɔ k'est-ce que boli de t'a kɔnɔ parce que tuma bɛɛ so in datugulen don ayi nin fɛn min b'a bolo nin tɛ se k'a ye cogoya si la o tɛ voyage n'a ye diɲɛ kɔnɔ ban fo tuma dɔ n'o y'a sɔrɔ o bɛ taa lami wɔɔrɔ n'a ye o dɔw ta de bɛ bin o kɔ o san na bamakɔ n tilala dɔ la ka bin bamakɔ a kibaruya ma dogo dɛ walahi aw ka hakɛ to muso ɲɛmana kɔnpilɛ k'a tigɛ ko mankɔn k'a laja k'a bila pɔrɔtifiye da la musoya taasira min bɛ yen o ye a sira ye mɛ a pɔrɔtifiyelama de don a datugulen bɛ o cogo la ni muso lawura ye nin cogo la a pɔrɔtifiye da o ye muso lawura de ye n ko nin binna dɔ kɔ o tigi bɛ yen wa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛla yaasa a tigi ka se ka dɔn a tigi ma se ka dɔn cogoya si la ne balimaw nin bɛɛ ka kɛ mun nɔfɛ dunuya allahu akibaru ka t'i ba filan lawura tigɛ dunuya kama ka t'i mamuso filan lawura tigɛ dunuya kama ka t'i hadamadenɲɔgɔn muso kɔnɔma o salen k'o lawura tigɛ dunuya kama k'i fa filan lawura tigɛ dunuya kama k'i ba filan lawura tigɛ dunuya kama ko ka da a kan k'e ye dunuya kɛ so ye alahu akibaru ko parce que k'e ye dunuya kɛ so ye k'e y'o kɛ diɲɛ ɲini sira de ye k'i niyɔrɔ kɛ dunuya ye tɔgɔ kama bonya kama sɔrɔ kama nafolo kama maaw ka danna kama maaw ka siranɲɛ kama ka nin wale kɛ jugu dɔ kɛ i taara min lawura tigɛ ni cɛkɔrɔba ni i b'a sɔrɔ kɔrɔ ka tɛmɛ i fa kan o mɔgɔ de b'u bolo minnu bɛ taa ka taa baara in de kɛ wariba de bɛ di o tigilamɔgɔw ma k'a fɔ ko e de bɛ se ka taa muso musoya tigɛ a bɛ lahala min bolo kan o b'a tɛrɛmɛ de i n'a fɔ mɔgɔ bɛ mɔbili tɛrɛmɛ cogoya min na o b'a tɛrɛmɛ komi mɔbiliw bɛ tɛrɛmɛ cogo min na nafolo min b'a la tɛ jaman na nafolo min b'a la tɛ sanu na ala i ka jɔnkɛnin bɛ ka kuma i b'a dɔn n bɛ tiɲɛfɔlaw dɔ ye cɛw lawura tigɛcogo o fana b'o lahalaya bolo de kan u bɛ nin baara cɛjugu de kɛ ka nin wale cɛjugu de kɛ nin ɲɔgɔn manamana ko ka taa hɔrɔnmuso lawura tigɛ nin cogo la ka taa cɛkɔrɔba lawura tigɛ nin cogo la e dalen bɛ so kɔnɔ yen k'ala ka hinɛ n fa la ala ka yafa k'a ma han k'a sɔrɔ e fa lebulen bɛ tan ka da kaburu kɔnɔ ɛɛ n balimaw an t'an janto an fa suw dɔ ba an t'an janto an baw suw dɔ ba mɔgɔ caman ba lebulen don koyi kaburu kɔnɔ suw de bɛ ka worondo nka jɔn b'a worondo ka mɛn ala subahana wa taala ka d'a kan fɛn minnu bɛ ka da u kan ɲɛnamaw yadara ka kafa ka kafiriya sitana ka senna na saya selen olu minnu ma ka t'u bila kaburu la u ka fini laban min dil'u ma n'o kasange ye ka taa o fini laban nin bɛɛ saman ka b'u la k'u julankolon bila buguri dɔ yen dɔ ta ye o ye u b'a saman ka bɔ ka kasange bɛɛ saman ka julankolon bila buguri dɔ yen allah bɛɛ n'i ka baara sira de don ɔ dɔw ta yɛrɛ ye mun ye o de ye ka taa tulo fura tɛ fila tigɛ o fana y'a dama ta ye dɔw ta bɛ yen u b'a tɛgɛ fura fila tigɛ e mali kɔnɔ yan a soma dɔ ma delila ka hadamaden tɛgɛ di nkɔnifɔla dɔ ma hali a ma dogo ka hadamaden tɛgɛ tigɛlen k'a di ngɔnifɔla dɔ ma mali kɔnɔ yan olu b'i jango maa fa de la ɛ n bɛ mɔgɔ faga dɛ n mako bɛ mɔgɔ hakɛ la ka nin mɔgɔ ma kɛ sina faga ne mako bɛ nin mɔgɔ hakɛ la ka nin mɔgɔ faga n ye karisa faga n ye karisa faga n ye karisa faga faamaw aw sigilen bɛ aw tulo bɛ nin na maa yɛrɛ ko k'ale de ye maa fa k'ale ye mɔgɔ hakɛ min faga dan t'a la aw tulo b'a la a bɛ ka fɔ kumaw eh, reseau sanfɛla la ko soma dɔw nana walima ko donso dɔw nana ko ka na karamɔgɔ dɔw fɛ yen ko donso ko ka ale ye maa min faga k'ale tɛ wara faga donso ye dɛ ah, ale tɛ sogo faga donso ye dɛ k'ale ye maa fa donso le ye k'ale yɛrɛ dɔbɛntɔ de ko ka na maa dɔ faali la allahu akbar u bɛ ka kule o la ka jango o la parce que o de ka d'u ye allahu akbar ne badenw nin ka kɛ jamana min kɔnɔ faamaw aw tulo bɛ nin na maafaala yɛrɛ k'i jɔ ko n nana maafa la hali ni nkalon don komi a yɛrɛ ko k'ale nana maafa de la hali ni nkalon don an nka i ni ka so ma nin kɛra mali la yan mɔgɔ bɛ o b'i waso kafiriya la ka ala subahana wa taala dɔgɔya kafiriya la ka fɔ k'u ka don jahanama olu tɛ alijinɛ fɛ o ne ko ne y'i yɛrɛ kalama o e kɔnɔ ko alijinɛ de ye n y'a fɛ n t'a fɛ ye n ko baara de don e k'i sen b'o la n'e tɛ ala fɛ ka ban alijinɛ ko ni jahanama ko k'i sen b'o bɛɛ lajɛlen na sa i tɛ ala kɛɲɛ fiyewu i k'o fɔ i m'o fɔ mais mun na u bɛ nin kuma jugu ninnu fɔ u bɛ mɔgɔw ja gosi de e k'a dɔn k'ale kafiriba ye n'o kɛra e b'a fɔ ko a k'a y'i jɔ a ka kafiriya la e bɛna siran a ɲɛ sabula a ko a yɛrɛ ma k'a yɛrɛ nalomaba a ko a yɛrɛ ma k'a yɛrɛ kafiri a ko a yɛrɛ ma k'a yɛrɛ dangale a ko a yɛrɛ ma k'a tɛ foyi foyi kalama hali misi bisara ka tɛmɛ ka bɔ misi o tɔ labɔla la k'o sogo dun nka ni hadamaden sogo fasɔn a bɛ cogo jumɛn hali hali wulu bɛ sɔn nin sogo la i b'a kɛ ka maaw jagosi kɛ n'o tɛ n'e tɛ ala fɛ a ser'o fɔ la e b'o fɔ jɔn ye n'i kɛra kafiri ye o b'i de kan n'i kɛra fɛnjugukɛla ye o b'e de ma o fɔ ko mɔgɔ ye hun adamaden kunkolo a yɛrɛ a don k'i sigi k'a fɔ ko mɔgɔ kunkolo lalen bɛ ale ka boliw kan ye wa tuma dɔ mɔgɔw ko ko e pizza ko maa kunkolo tun dalen bɛ yen na maa kunkolo ka kasaw ɛɛ ne balimaw k'ale ye maa min fa ko dantara k'o kunkolo bila a ka boli kan k'a sɔrɔ u bɛ taa sigi la u bɛ taa suw de bɔ ka taa kaburu la ka taa hadamaden kungolofilenw ta ka na n'a ye allahu akbaru hadamaden ɲi baara bɛ kɛ hadamaden ɲi na allahu akbaru e ne badenw e ne balimaw allahu akbaru 2009 la yan n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ balima dɔ bɛ yen ayiwa ayiwa a ko k'a bɛ tubi ka don silamɛya la ɔ an ye mobili ta ka taa ka boliw cɛ ka na n'a ka boliw ye ka boli ninnu bɛɛ lajɛlen waraka ka boli ninnu bɛɛ lajɛlen jeni ɔ a ko k'a donna silamɛya la ɔ o kɛ tuma min na ayiwa o kɔfɛ a nana a ko k'a bɛ taa so ka na boli ninnu jɛnini bannen kɔ k'a bɛ taa so ka na a taara so anw ɲɛ b'a natɔ la manan bosi de minɛlen b'a bolo u ka manan bosi bilelama in o minɛlen b'a bolo aa ne balimaw a nana n'o ye k'o ta n kɔrɔ ka se k'o la duguma ko karamɔgɔ ko nin lajɛ ko fɛn dɔ bɛ nin kɔnɔ ne balimaw a tɛ se ka lakali wala a tɛ se ka lakali o don kamalen dɔ tun bɛ ne fɛ yan o tun nana a kɛra o ɲɛna a siranna siran cogo la ala subahana wa taala dɔn dɔrɔn ne b'a dɔn f'a wulila ka taga ne balimaw ne bɛ ka kuma minnu fɔ aw ye ko wale minnu b'a la ka kɛ n badenw n bɛ ka min fɔ ala b'a kalama masa subahana wa taala b'a kalama dɛ denw adamaden cerveau allahu akbaru o fana tigiw bɛ yen adamaden cerveau ka kunkolo dayɛlɛ ka cerveau bɛɛ lajɛlen ta k'a bɔ a kɔnɔ k'a kɛ pɔti kɔnɔ n badenw o b'o kɛ fɛn minnu ni fɛn minnu ye n tɛna a lakali mun na n t'a lakali a fɛn dɔ lakali cogo o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ k'a ɲɛlɔnbaga ye o de kosɔn hali ne bɛ image minnu bɔ ni min gundo gɛlɛyara kosɛbɛ n tɛ sɔn k'o ɲɛfɔ n kɔni b'a fɔ maaw ye ko nin ye nkalon ye nka n ti sɔn ka don a wɔmisɛnw na k'a lakali mun na ni n donna wɔmisɛnw na k'a lakali k'a ɲɛfɔ k'a yira ani k'a yira yira cogo bɛɛ lajɛlen na o yira cogo o bɛ se ka kɛ sababu ye dɔ b'i dɛn k'a kɛ yɔrɔ dɔ la minnu ma b'a kalama k'a fɔ ko a jira la a bɛ dɔn tuma tuma olu bɛ bɔ a kalama tuma tuma o b'a sɔrɔ a ye tiɲɛni kɛ nka an kɔni mana fɛn fɛn yira ni min ko nana kɛ ɲa dɔ ma n'an t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka k'o ɲɛlɔnbaga ye an bɛ sinsin k'a yira k'a fɔ wa nkalon don nin min filɛ k'a yira o la tiɲɛ tɛ dɛ nkalonfin de don min b'a yira ko nkalon don an bɛ sɔrɔ k'o fɔ aw ye nin ka kɛ jamana min kan mɔgɔ musoya bɛ ka tɛgɛ jamana min kan n'i ko jamana kɔnɔ k'i tɛ jɛnɛya kɛ jɛnɛyakɛbaliya ye mun ɲɛ o jamana ye jɛnɛya yɛrɛ kana kɛ mali yɛrɛ kɔnɔ sonyali yɛrɛ kana kɛ mali yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ dugumakolo kɔnɔ fiyewu mɔgɔ faga yɛrɛ de kana kɛ mali dugukolo kɔnɔ fiye fiyewu nka ni hadamadenw cɛya bi tigɛ jɛnɛyabaliya ye mun ɲɛ ni muso ye musoya bi tigɛ u ka hakɛ to ka to ni lahalaya la jɛnɛyabaliya ye mun ɲɛ ye ni hadamadenw bolow bi tigɛ ni hadamadenw senw bi tigɛ ni hadamadenw cerveau bi bɔ sonyalibaliya ye mun ɲɛ o yɔrɔw la ye jogo ɲumanya jumɛn bi fɔ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a sɔrɔ o ɲɔ ɲalen bɛ ni adamadenw cerveau ni adamadenw musoya ni adamadenw cɛya ni adamadenw bolo ani adamadenw sen tigɛli k'o bɔ jogoɲumanya bɛ mun ɲɛ o yɔrɔ k'a sɔrɔ nin baara masina bɛ ka kɛ anw bɛɛ bɛ kule la silamɛya jogo jogo ɔhɔn n'a y'a sɔrɔ ko o don sa ko ninnu damina ka na bila bi la o ni nafa tun yɛrɛ la fɔ dɔ tɛna bɔ ninnu na yɔrɔ dɔ kɔni bɛ bɔ ninnu na ɛ n'a fɔla ko 90 pourcent musulman maa kɛmɛ kɛmɛ maa bi kɔnɔntɔn ani mɔgɔ joli k'olu ye silamɛ ye mɔgɔ tɔgɔ joli ye ɔ jɔnni de ye cɛya in tɛgɛbaga ye jɔnni de ye musoya in bɔbaga ye jɔn y'a kɛbaga ye k'a fɔ ko i yɛrɛ ka wuli ka taa kaburudo la ka taa bɔ tɛ dɛ nka e mako bɛ se k'a kɛ a kɛbagaw bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ bolo t'a la nka a b'i ka yamaruya nɔfɛ nin diɲɛ in kama maa ma ka diɲɛ ɲini a bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ma fo n'a fɔra ko nin tɛ se ka kɛ walahi e maa minnu bɛ t'a kɛ o u t'a k'u yɛrɛ ma n'u b'a kɛ u ka nafa n'u ka sɔrɔ de kama nin baara cɛjuguw de b'a la ka kɛ mɔgɔ ye kulela anw ye silamɛw ye an ye silamɛ ye silamɛya tɔgɔ de b'an fɛ yan nka silamɛya man ca an fɛ yan walahi lemanabaaw ye kelen kelenw ye an man ka karamɔgɔ ɲumanw fo minnu cɛsirilen bɛ ala subahana wa taala nɔfɛ ni ala y'u sanuya ka bɔ nin wale n'a kɛcogo ma n'u bɛ k'u cɛsiri ala subahana wa taala ye an ka foli ɲɛsin bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn an b'a dɔn aw man ca nka an ka foli ɲɛsin b'aw ma dɛ walahi bamakɔ dugu kɔnɔ ka adamaden bolo ta k'a di nkɔnifɔla ma f'a b'i waso n'a ye ka ban k'i waso mɔgɔ kunkolo joli ko dalen b'a ka boli kan yen ka ban k'i waso ale de ye maa faala de ye a b'i waso ne tɛ tubi n tɛ don silamɛya la n tɛ tubi e tɛ tubi e tɛ don silamɛya la ne ko silamɛya yɛrɛ de ye mun fɔ e ye sa i danna ala fɛ a bato kama n'i m'o kɛ ka ban a bɛ mun ɲa de a tɛ foyi tiɲɛ walahi a tɛ foyi tiɲɛ nka i tɛna ala bolo bali dɛ ɔ maa minnu kɛla o kojugubaw kɛbaga ye o labanko kɛra cogo di saya ka fisa ni a dɔw labanko ye bi maa o maa n'i ka baara kɛra nin na e k'i sigi k'a lajɛ bani walahi i sigi k'a lajɛ ɔ an ka suw tɔɲɔnen bɛ kaburu kɔnɔ an ba filanw tɔɲɔnen bɛ kaburu kɔnɔ an fa filanw tɔɲɔnen bɛ kaburu kɔnɔ dɔw lalen bɛ kule bafuw de la yan ka mɔgɔw ladon alijinɛ kɔnɔ o daw la yen ten nin kan kan nin fitinɛ ni nin balawu ni masibaba bɛ yen wa kɛlɛ yɛrɛ min b'an ka jamana kɔnɔ nin waati ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan cɛya tɛgɛ kɔni nin ka jugu ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan parce que fitinɛ min ni balawu bɛ yen bi aya ni jugu fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ kɛ dɔ faga ɔ k'a sɔrɔ a dɔnna k'a fɔ ko cɛya ko n'i y'a sɔrɔ k'a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan musoya n'i y'a sɔrɔ a bɛ kɛ tan a bɛ tan a bɛ nin cogo la a bɛ nin cogo la a bɛ nin cogo la o yɔrɔ a sɔrɔ dimannin ye nin waati ye parce que ni kɛlɛ bɛ anw fɛ o yɔrɔ n'i ko bi k'i mako bɛ adamaden cɛya la fo ni wari t'i kun ta a bɛ sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ ka nin fitinɛ ni nin balawu to an fɛ yan n'i ko k'i mako bɛ adamaden bolo kɛnɛ la bi ka nin fitinɛ ni nin balawu t'an fɛ yan est ce que a sɔrɔ ko gɛlɛn ye wa n'i ko k'i mago bɛ adamaden ɲɛkisɛ la bi ka nin fitinɛ ni balawu min to yen bi maaw bɛ ka fa facogo facogo jugu min na nin fitinɛ in kɔnɔ est ce que adamaden ɲakili sɔrɔli ka gɛlɛn sisan adamaden sɔrɔ sen sɔrɔli ka gɛlɛn wa ka sɔrɔ an bɛ k'a ye tele la ka hadamaden eh, eh, facebook sanfɛ ka mɔgɔ mina k'a kannatigɛ k'a la k'a kannatigɛ lakannatigɛ min bɛ ka kɛ o ye o n'i ko k'i mako bɛ o min kan tigɛla o cɛya la a bɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ n'i ko k'i mako b'a bolo la a bɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ n'i ko k'i mako b'a sen na a bɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ n'i ko k'i mako bɛ kunkolo yɛrɛ gansan na a tête yɛrɛ gansan n'i ko k'i mako b'a la ka nin fitinɛ ni balawu to yen est ce que a sɔrɔli ka gɛlɛn wa a sɔrɔ ka gɛlɛn o t'a kɛnɛ kɛnɛnin yɛrɛ ye ala subahana taala k'a ɲɛ ko nin de bɛ ka kɛ suw la ka suw lawuraw tigɛ k'u nɛnw tigɛ ka b'u da kɔnɔ wallahi billahi ala e de ka bon ka kali ma ala ye n kase ala y'i kɛ seere ye dɛ ka nɛn sama k'a tigɛ f'a tigɛ wɔrɔ jugu la ne balimaw dɔw ɲiw bɛ gwan allahu akbar ko tagabaju ɲi kumaba ninnu o bɛ gwan dɔw ta ye dala ɲi o bɛ gwan walahi o ka kɛ jamana min kɔnɔ nin wale kɛjugu ka kɛ jamana min kɔnɔ ɛɛ eh, ne balimaw alu ma damina bi nin bɛ sen na dabi mɔgɔw b'i dogo k'a kɛ nka fitinɛ donni ka ban adamaden cɛya tɛ foyi ye bi mali kɔnɔ adamaden cɛya tɛ foyi ye bi mali jamana kɔnɔ musoya tɛ foyi ye bi mali jamana kɔnɔ ala ɲɛ b'a la jamana de bɛ ka taa tan ko silamɛw b'o o jamana kɔnɔ silamɛ minnu yɛrɛ bɛ yen o mɔgɔ ɲɔgɔnw bɛ ka kɛdan ta ni ɲɔgɔn wale kɛjuguba bɛ ka kɛdan ta o de wɔrɔ kosɔn wɔrɔ wɔrɔ halakila ala subahana wa taala fɛ a ye halaki kɛ k'a sɔrɔ alajɔnw bɛ yen nka mun y'a to u sɔrɔla halaki la sabula o y'u sigi k'i makun a bɛ ala bɛ tan ala bɛ tan tan nka ala kɛ tan tan a bɛ cogo di filankafo ani hadamaden jugu bɛ ka nin baara kɛjugu kɛ aya aw tɛ fɛn kalama o la aw tɛ foyi ɲalɔn o la silamɛya na se ka sira sɔrɔ cogo di nin lebu ani nin wale kɛjugu kan o de kosɔn mali lajarabilen bɛ nka an k'a lɔn hadamaden yɛrɛ ka baara don dɛ ala tɛ tɔɲɔnikɛla ye koyi sitanɛ de fɛrɛla mali jamana ma f'an y'an yɛrɛ ye nin ko in fɛngɛ in kɔnɔ o de y'a balawu n'a masiba de filɛ nin n'o tɛ foyi tun tɛ se ka na ni balawu ni masiba ye mali kɔnɔ nin wale kɛjugu minnu b'a la ka kɛ ni ala taara ɲɛma la hun ni ala ye to aw yɛrɛ ma aw bɛ kɛ nin kɛcogo ni nin lahalaya de la dɛ wa n'aw t'a kalama a ye minnu ye ala jɔnbaw ye aya a y'aw janto suw la suw malolen don dɛ n balimakɛ n b'a fɛ ka min f'i ye janto i ba su la han walahi janto i ba su la to ka t'i ɲɛ da i woloba su kan i k'i janto i ba su la ma tiɲɛlenw kana t'i ba lamaloya ali kaburu kɔnɔ i ta kana kɛ dɔrɔn n'an ba su don o y'a banni ye aa n balimakɛ n'i d'o kɛ i ba lebulen don dɛ i ba dafalen tɛ kaburu kɔnɔ koyi n balimakɛ kana dan dɔrɔn ne wala n fa su don o y'a banni ye i fa nu hinɛn'i la dɛ e man kan ɲinɛ i fa kɔ dɛ e fa ɲuman ye n'a nana fɔ ko maa lankolon dɔ ka taa ka taga se o ma ka to o lajaba ka to o lebu kaburu kɔnɔ tan ɛ n balimakɛ kana ɲin'i fa kɔ k'a sale hmm, su lebubagaw bɛ yen bi ala i den n'a fatura kana ɲin'i den kɔ su lebubagaw bɛ yen bi n'i ka dugutigi fatura a jant'a yɛrɛ dɔ walahi su lebubagaw bɛ yen bi n'i furumuso fatura i janto a dɔ su lebubagaw bɛ yen bi i bamuso fatura i jant'a dɔ su lebubaw de bɛ yen bi n'o tɛ u bɛ taa ko kɛ i ka musokɔrɔba la i furumuso la i tɛnɛmuso la u bɛ taa fɛn kɛ i ka cɛkɔrɔba la i fancinin na i kɔrɔkɛ la u bɛ taa fɛn kɛ fɛn min cɛjuguyara fo ka taa fo ka dansagolen don wa ni wale kɛjugu minnu b'a la k'a kɛ ni ɲa ma ɲini nin na jamana faamaw kɔni aw kɔni ye seere de ye alahu taala ɲakɔrɔ kiyama jɔ don ala b'aw ɲininka dɛ parce que n'a fɔra k'aw ye ɲɛmɔgɔw de ye aw ma se ka ɲɛnamaw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan janko su suw labilalen bɛ o cogo la min kɛ di bi o de bɛ ka ta ka kɛ ɛ a fɔ ni hadamaden sara ka ban ka taa su lebu ko tuguni o bɛ kɛ dugu min ni jamana min nɔ hɛrɛ bɛ na o kɔnɔ wa hɛrɛ bɛ ɲa yen han ka suw bila o kɛ kafoɲɔgɔnya kɛ n'u farikolo tɛ dɛ u ka cɛya ni u ka musoya tɛgɛlen ɲɛnama de bɛ ka su ni su fila bila ka kafoɲɔgɔnya kɛ k'a ka mako dɔ kama n'a ka diɲɛ ɲini dɔ kama la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ɛɛ ne badenw ɛɛ ne badenw ɛɛ ne badenw an ka cɛkɔrɔba ɲuman caman lawura t'a la tugun an ka musokɔrɔba ɲumanw caman lebula eh ne balima silamɛ kɛman n'a musoman caman lebula nin jɔgɔra ka da ala subahana wa taala ɲɛna filankafoya ni kafiriya fɛ mɔgɔ tiɲɛlenw fɛ eh ne balimaw a bɛ cogo di suw tɔɔrɔla suw ɲɛnina an fɛ k'u sara ka ban k'u y'a nɔgɔyalen ye lahara ma jɔ fɔlɔ ɔ suw y'u ka lajaba n'u ka masiba damina kaburudo la hmm, suw tɔɲɛnen bɛ kaburu kɔnɔ o masiba n'o kɔlɔlɔ an filɛ o de bolo bi ani kojugu wɛrɛ kɛ minnu bi kɛ ka fara o kan minnu tɛ kelen ye mali bɛ nin masiba de bolo a tɛ ko ko daminɛlen don bi dɛ nin de bɛ sen na hadamaden matériel wari min b'a la a tɛ jaman na dɛ o kuma tɛ a filɛ nin ye sa dɛ ne balimaw ɛɛ filankafoya gindo fɔyɔrɔ la n bɛna aw bila nin yɔrɔ in na n b'a ɲini alahu taala fɛ ala k'an kisi k'an tanga ɔ n balimakɛ sisan e k'i yɛrɛ mafilɛ nin kuma min fɔla e ma nin kɛ e ma nin kɛ e tɛna nin kɛ i ko ko ala subahana wa taala i b'a dɔn ko ala hinɛla ni wari t'e kun bi n'i y'a lɔn kɔni i kan k'a fɔ alhamdulilayi rabi alamina parce que ala ma i kɛ nin ye ɔ i bɔɲɔgɔnkow de ka baara ye nin ye dɛ ala y'i kisi a ma i tɛsiri i ka tawhidu kan han i jija i k'i tɛsiri o kɛ kɛ maa ye maa min bɛ se ka tɔɲɔ wuli ka bɔ mɔgɔ kan suw tɔɲɔla suw tɔɔrɔla saya t'a bannen ye mun suw lajabalen bɛ kafiriya fɛ diɲɛ ɲininaw fɛ mori gbɔnaniw de fɛ nin baarajugu kɛbaga n'i y'a caman ta k'a lajɛ mori gbɔnani de b'u bila nin baara ninnu na k'a bɛ don ta k'a bɛ bɔ ta ni n n da don a k'a lakali alahu akibaru a bɛna kɛ sababu ye y'a faamuya b'a la morigɔrɛ min bɛ nin jamana kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi ala k'an tanga an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni ala ye sigida wɛrɛ yira ne ni aw la an bɛna bilasirali k'aw ye an y'an ko filan ka fɔ ya gindo fɔɔrɔ ni ala sɔnn'a ma an bɛ walawalaliw kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ yaasa limanabaw k'a dɔn wale min bɛ ka kɛ yaasa limanabaw k'a dɔn tɔɔrɔ ni tɔɲɔ min bɛ jamana kɔnɔ o ka se k'a dɔn cogo min na n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn asalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu aw k'an bɛn sigida wɛrɛ ma